An balimaw ko bana kunbɛn ka fisa bana furakɛ bi dɔgɔkun in na asimi ka wideyomaniw ani denmisɛn buruburuninw u taara mankan ci anbasadi la anbasadi anbasadi alizeri lasigidenso da la anbasadi la dawudabugu o ma k'a la baasi ye an ka service secret mɔgɔw gouvernement en exil ka service secret n'o ye an ka cɛden minnu bɛ dogodogo la ka jateminɛw kɛ o cakɛda min b'an bolo u nan'a ye k'a fɔ ko marɔku lasigidenso mɔgɔw olu taar'u yɛrɛ sɔrɔ nin denmisɛn murumuru ninnu cɛma ka mankan ci algérie ambassade da la ka taa ni marɔku darapow ye o ye min ye ko ɲuman tɛ diplomasi sira fɛ kojuguba don asimi bɛ ka gɛlɛya dɔ ɲini ka ɲɛsin mali ma ale kɔni bɛ gɛlɛya de nɔfɛ dɔrɔn ka ɲɛsin mali ma ɲinɛ ka kɛ ale kɔ a bɛ fanga la mun na dalilu jumɛn b'a bolo ka to fanga la a sugandira wa a nana cogo di a ka fanga sigilen bɛ sariya jumɛn kan a t'a fɛ o kuma ka fɔ tuma bɛɛ a bɛ gɛlɛya de ɲini ka se jamanadenw ma nin min filɛ nin ye nin ye kojuguba ye diplomasi sira fɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ jamana min lasigidenso b'aw fɛ e ka taa jamana wɛrɛ lasigidenso maaw ta ka taa mankan ci o yen lasigidenso da la jamana fila minnu n'u bɛ ɲɔgɔn na o ye kojuguba ye a bɛ se ka wolo balawuba la an ɲɛ b'a la kabi wagati nata in na wagati tɛmɛnen in na magɛrɛli dɔ bɛ nale marɔku guvɛrɛnema ani jamakulu dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ balawu laɲini kɛ diɲɛ kɔnɔ u ka nafa b'a la olu ni asimi goyita ka fanga jugu mɔgɔw bɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na nin fɛn in filɛ nin ye kojuguba don maroku ka bonya tɛ nin na ka fara fanga jugu kan fanga min bɛ malidenw kunna bingilajɛni fanga ka fara o kan ka malidenw jalan to maroku kan ka fara anw de kan ka baara kɛ birinajini fanga bɛ se ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogo min na jɛmu fanga bɛ se ka na cogo min na fanga min bɛ jamanadenw sago la ni maroku ye jɛɲɔgɔnya kɛ ani faama karabali ninnu cɛ maroku ma jɛɲɔgɔnya kɛ ni mali ye a ma jɛɲɔgɔnya kɛ ni malidenw ye a ye jɛɲɔgɔnya kɛ ni binkannibagaw de ye minnu binna mali kan minnu binna mali kan ka bin mali fanga kan k'an daraki k'a minɛ jamanadenw na hali bi an b'a fɛ gouvernement min bɛ jamana kɔkan France jamana kɔkan fɛ gouvernement gouvernement en exil an b'a fɛ an ka baara kɛ ani sigiɲɔgɔn jamana bɛɛ ye bɛn ni kelenya bɛ se ka na cogo di an ka sigida in na baaraɲɔgɔn min bɛ an ni alizeri cɛ an b'a fɛ baaraɲɔgɔn in ka to sen na sinjiya in ninnu ka to sen na ee mali filɛ nin ye mali furadama mali m'a sen don alizeri ni marɔku ka gɛlɛya la mankan min b'u ni ɲɔgɔn cɛ ni mali y'a sen don a la o ye sigikafɔ de ye an hakili b'a la modibo keyita a ye sigikafɔ kɛ nin ko a tile la a ye sigika kɛ a ye sigikafɔ kɛ nin ko la bamakɔ a ɲɛ sɔrɔla a ma sɔn k'a sen don ninnu ka kɛlɛ la asimi goyita bɛ k'a sen don ninnu ka kɛlɛ la ka dɔ kɛlɛ ka di dɔ ma o tɛmɛnen kɔfɛ mali furadama jamana fɛn fɛn bɛ yen nɔ jamana tɔnin min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'u ma se k'u ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ an bɛ ka an cɛsiri olu k'u ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ o jamana tɔnin min bɛ farafinna sahara occidental b'o la n'o ye sahara tilebinyanfan ye sahara occidental nin ye jamana ye mali ye min ka jamana yɛrɛmahɔrɔnya lakodɔn o sira in kan an ni alizeri ka faamuya ye kelen ye kuma bɛɛ nka bi asimi goyita bɛ ka muruti ka mali danbe bɔ a la an b'o danbe sira min kan jamana o i ka dɔgɔ i ka kunba o i ni yɛrɛmahɔrɔnya ka kan ni an b'o wale min kan asimi b'a fɛ ka o bɔ sen na a yɛrɛ ka nafa kosɔn ka d'a kan dɔrɔn ale ni marɔku ka di marɔku bɛ ka a ka mara boli sahara occidental kan a t'a fɛ k'u ka yɛrɛma u k'u ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ espagne ye sahara ka yɛrɛmahɔrɔnya di a ma marɔku y'a minɛ a la o tɛ mali danbe ye mali furadama an b'a fɛ de farafin jamana bɛɛ bɛɛ k'i ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ a tɔ ye jamana damadɔni min ye an bɛ dɛmɛ kɛ olu k'u ta sɔrɔ nka asimi goyita a bɛ ka fara marɔku kan ka o laɲini min bɛ mali bolo o taasira min bɛ mali bolo k'o dana k'o dana tiɲɛ mali furadama mali jɛra n'a ye jamana bɛɛ dancɛ ka bonya alizeri fɛnɛ ka laɲini y'o ye mali furadama jamana minnu n'u y'an sigiɲɔgɔn jamana fɔlɔ ye jamana minnu b'an lamini an n'olu de ka jɛɲɔgɔnya fanga ka bon fɔlɔ ka sɔrɔ ka se jamana wɛrɛw ma Mali tɛna kɛ sebe ye k'a suma bɛ taa yɔrɔ jan k'a sɔrɔ a sigiɲɔgɔnw m'a nafa sɔrɔ alizeri y'an sigiɲɔgɔn jamana ye jamana min b'an lamini an n'olu ka jɛɲɔgɔnya an tɛ se ka jɛɲɔgɔnya wɛrɛ minɛ o juguya la wale ninnu kɔfɛ hali bi an b'a ɲini jamanadenw fɛ gɛlɛya min bɛ mali ni alizeri cɛ ni asimi goyita nana ni gɛlɛya in ye an b'a ɲini malidenw fɛ aw ka hakili sigi aw kana asimi ka mɔgɔw mana u ka kuma minnu bɛ yen nɔ balawu kuma minnu b'u da Ala kɔni y'a lamɛn a ko hakili sigi gouvernement bɛ jamana kɔfɛ an bɛ ka baara kɛ cogo di mali ni algérie faamuya bɛ se ka na jɛɲɔgɔnya minnu b'an cɛ lakana sira kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni sira wɛrɛw kan kalanko b'o la taanikasegin b'o la sɔrɔko b'o la o jɛɲɔgɔnya ninnu bɛ se ka sabati cogo min na an y'a ye fɛnɛ k'a fɔ wagati tɛmɛnen na bɛnkan min b'an ni surakaw cɛ fadenya kosɔn marɔku y'a ɲini ka bɛnkan in k'a sen d'a kan ka d'a kan dɔrɔn bɛnkan in bɛ ka waleya a laɲini bɛ ka kɛ alizeri o tɛ ko sabatilen